Amen.
solomo atazindikira mlengi atamzindikira mulungu ndi ndani ndipo solomo atapeza kuti ufumu ndi wake wa yehova nzeru ndi zake za yehova mphamvu ndi zake za yehova kalikonse kamene kali kudziko lapansi ndi kake ka yehova kuphatikizapo anthu amene ndikunena kuti ndi mtundu wanga anthu amene ndikunena kuti ali pansi pa ufumu wanga ndi ake a yehova solomo adaona kuti e ntchito yakula haleluya Amen.
nde ataona zoti ntchito yakula solomo apa tsopano solomo akupanga plan yokalumikizana ndi mulungu ameneyo kuti achite bwino solomo nde atakonza kena kalikonse kofunika pa chipembedzo kunyamula nsembe zimene zimafunikira napita ku nyumba ya yehova kukapemphera pamene adapemphera adapemphera usiku wagona ndi pamene mulungu tsopano amayankha ameni Amen. moti chapter chimene mavesi amene awerengedwawo ndi kuyankha kwa mulungu pambuyo pa zimene mfumu solomo yachita wangosankhidwa ufumu sadakasakesake ang'anga amene akhoza kumthandiza kuti ikhale mfumu yoopeka solomo aa Amen. Amen.
adazindikira yehova kuti ndiye mfumu ya mafumu ndipo ndili pansi pa yehova ndiye akapita kumeneko mpamene tsono mulungu akuyankha kuchokera mu vesi yake ya 7 iyo Uh, verse 7 solomo akuyankhula verse 9 ni imene ndimafuna muyigwire kwambiri patsani tsono kapolo wanu mtima womvera wakuweruza anthu anu kuti ndizindikire pakati pa zabwino ndi zoyipa amen amen patsani tso mtima wakumvera inuyo yehova mtima wakumvera inuyo ineyo ngati mfumu undithandize chiyani kuti ndizindikire kuti ndizitha kusiyanitsa chabwino komanso chotani choipa kuti ndizitha kusiyanitsa kuti iyi ikubwerayi ndi ndale chabe angofuna ndipite pansi sichilungamo ichichi ndizitha kuzindikira zimenezi osati kutama mkono wa nyama aa koma chifukwa cha inuyo ndani yehova tamalizani vesi nainiyo bwana pali mawu enanso amene akulankhula bwino pamenepo vesi 9 mawu ake omaliza ena baibulo kamba motere pakuti akutha ndani kuweruza anthu anu ambiri amene pakuti akutha ndani zija ndimanena kuti ku dziko lapansi ukhoza kudzuka lero kumaoneka ngati wanzeru koma popita masiku awiri atatu poyang'ana pa gulu lako ukapeza kuti uyu soka munthu ubale ndi yehova popanda ubale ndi yehova akuzindikira machisisiso angathe ndani kuweruza anthu ochuluka chonchi Amen. Amen. Mafumu njira yoti tikhoza kupambanira niyophweka kwabasi kukhala pansi pa mphamvu ya mulungu nikumamvera ndani kumamvera mulungu tikanawerenga deuteronomy chapter 17 akulankhula kuti na buku ili afumu mfumu iliyonse imene itani nalo ikhale nalo akuti iziwerengamo mmene angatsogolere wanthu mmene angathanirane ndi zinthu zina baibulo limene ni mawu a mulungu kena kalikonse kamene sitidakumane nako kaya kamene kadapita mnthawi ife tisadabadwe kaya kamene kakuchitika kalikonse mulungu adasonkhetseratu ndipo kali m'mawu ake ndipo onse amene amagwiritsa ntchito mawu awo ndikumatsatira ndikumawerenga amakhala anzeru amakhala anzeru mchifukwa chake anthu amene amawerenga mawu a mulungu lero mukhoza kuwaona mwa mtundu wina mawa maona mwa mtundu winanso amen agulupu a chalemera mmene ndabwerera chaka chathachi ndi mmene ndabwerera lero zu- zufanana mawu a mulungu amakupanga tere tere uzikhala ndi chidziwitso chatsopano ndakupempha mfumu kuti ikhale nalo iziwerenga baibulo ngati pali chinthu chimene izichisamalira kwambiri izisamalira baibulo haleluya solomo popanga chimenechi adagwira mtima wa mulungu ndiye mulungu akuyika chidwi chake chonse tsopano pa solomo ndakulankhula kuti mmapemphero wako ndimakumvetsera nimaona ngati popeza wagwira ufumu uzifuna ulemu wambiri nimaona ngati uzipempha chuma chambiri nimaona ngati uzipempha kuti akazi ochuluka akhale ndi ako nimaona ngati uzipempha kuti zinthu zonse zimene zimapanga anthu kukhala wotchuka zikhale ndiweyo ngati mfumu zonsezo ndiona kuti sudatani sudapemphe wangopempha nzeru yosamalira anthu amene ndakupatsa ndiye undidziwe tsono yehova chuma ndikutaniso ulemu ndi kutaniso moyo wautali ndi kutaniso haleluya palibe chifukwa choti tionongere zina zonse ndi kutaya zinthu zina ndi kuchenjera kuti anthu wena atichenjerere kukapanda yehova akakhala nafe kena kalikonse ka zimene tikusowa kamapezeka mwa yehova yekha basi amen
ameneyo ndiye mulungu amene adadzodza mafumu ndimalize ndi vesi iyi miyambo 21 vesi yake 1 kenaka ndikakhale pasi kuti ena akhoza kupita ndi mtunda umene watsalawo miyambo 21 Miyambo chapter 21 verse yake. vesi 1 Miyambo 21 verse 1. Mtima wa mfumu uli mdzanja la Yehova ngati mitsinje ya madzi aulozetsa komwe afuna. Bwerezani kwa Mtima wa mfumu uli m'dzanja la, la Yehova ngati mitsinje ya madzi aulozetsa komwe afuna. Haleluya.
Amen. Mtima wa mfumu uli m'dzanja la Yehova. Pambuyo poti ndikudziwa ngati ine wochokera ku chigulu pachewa
ameni
pamakhala pena pamene timadalira apapa ufumu uli pati? uli apa munthu sasewerapo chisawa amen koma pamanena kuti mtima wa mfumu uli mdzanja la ndani ngati mtsinje mmene mtsinje ulili akuti ndi mmene mtima wa mfumu ulili mdzanja la ndani la yehova ndiye amachita kuulozetsa iwe mtsinje dutsa kwa nakuyere iwe mtsinje iwe dutsa kwa mkwinda mkumani mwa madimba anthu kwa mkwinda waulozetsa ndani Yehova.
ndiye akuti ndi mmene ulili mtima wa mfumu mdzanja la ndani la yehova moti nthawi zina tikafika pa mulingo paja poti tayiwala kunena kuti i think tidalengedwa ndi mulungu ndipo tilipo chifukwa cha mulungu tikafika poti tayiwala kumakhala chibwana chabe chifukwa tili mdzanja mtima wathu uli mdzanja la ndani ndiye vesi tinawerenga kunena kuti diso la yehova likuyang'ana mtundu pakunena kuti ufumu umene ukuukira motsu- ukuchita motsutsana na yehova ndiye pokhala mtima wa mfumu uli mdzanja la yehova achitifunika nenawonso apa ameni Amen. inu chinthu choti chili mdzanja lako kale chimachita kuvuta uli nayo mphamvu kumdina uli nayo mphamvu kuchipapatiza kukoma amen uli nayo mphamvu yochiika pansi papansi ndi kupondereza uli nayo mphamvu yochitenga kuchiponya mmadzi chifukwa chinthucho ndi chako amen ambuye alemekezeke kwambiri yehova ndiye mwini kalikonse wamphamvu yonse wa nzeru zonse alibe chiyambi alibe mathero ufumu ngwa yehova ife ngakhale pokhala mafumu tikugwira ntchito ndi yehova gawo la yehova ife ndife amodzi ochita nawo moti ngati pali opo yesa yehova mafumu Amen. haleluya Amen.
mafumu mtima wa ufumu uli mdzanja la yehova solomo pofuna kuti ziyende adalumikizana ndi yehova polumikizana ndi yehova adapatsidwa ngakhale zimene sadapempha koma mulungu amadziwa kuti mu ufumu muyenera zakudya muyenera ulemu muyenera zabwino muyenera izi muyenera izi nkumpatsa zimenezo solomo amen Amen. atate mdzina lodabwitsa la mphamvu yesu khristu tikukwezani ndi kulemekezani ambuye zikomo chifukwa cha nthawi imene munatipatsa kuti tikazindikire ambuye ndinu yani yehova ndipo ife tilipo chifukwa chiyani nchifukwa chiyani mwatisankha kukhala adindo monga mafumu yehova tazindikira zonsezo kuchokera m'mawu anu lemekezekani kuzikani chifukwa cha mafumu onse amene yehova akayamba kuchita monga mawu anu tsopano akayamba kuchita monga mwa chifuniro chanu mu dzina la mphamvu yesu khristu tapemphera amen Amen.
akuti yehova ndi mlengi wa zonse yehova ndi wamphamvu yehova ndi wamuyaya yehova siofunika umazikuza ofunika umazichepesa yehova akufunika kuti tilumikizane naye ndikuimikireni mtumiki wa mulungu abusa stj yale kuchokera ku seventh day baptist ndi mtumiki winanso amene akayima pamalo amachita mofanana ndi mmene mtumiki wachoka uja wachitira kotero tiyeni timulandire mtumiki ameneyi abusa yale timve kuti atibweretsera zotani lero pamene mafumu tasonkhana pano tilumikizane ndi kumwamba zikomo kwambiri abusa tawira
haleluya haleluya zikomo kwambiri ndichiyesera chinthunso cha mwayi tsiku la lero komanso masana nthawi ino kuti ndayima pakati pa inu mafumu athu amenenso ndi gawo limodzi limene mulungu anakupatulani monga mmene anapatulira ife atumiki timakondwera timasangalala kuti inu mafumu mwatenganso udindo woyang'anira wanthu pamene ifenso abusa tatenganso udindo woyang'anira komanso ngakhale kutumikira wanthu ndiye mundilole kuti poyambirira ndiwerenge buku lopatulika kuchokera buku la genesis chapter 1 ndipo ndiyamba kuwerenga verse 26 genesis chapter 1 verse 26 akunena kuti ndipo anati mulungu tipange munthu m'chifanizo chathu monga mwa chikhalidwe chathu Alamulire pa nsomba za m'nyanja ndi pa mbalame za mlengalenga ndi pa ng'ombe ndi pa dziko lonse lapansi ndi pa zokwawa zonse zakukwawa pa dziko lapansi. Tikukamba kunena kuti tikufuna tikambirane za cholinga cha Mulungu pa ife wanthu ndi chotani. Ndiye Baibulo likufotokoza kunena kuti Mulungu pachiyambipo anapanga ganizo loti apange munthu koma munthu amene amupangeyo akhale mu chifanizo cha iyeyo mulunguyo aleluya timadziwa tonse zolengedwa zosiyanasiyana zimene mulungu anazilenga pa dziko pansi pano mulungu analenga zinthu zosiyanasiyana zimene timazionazi komano zolengedwa zimene mulungu anazilenga pa dziko pansi pano zikusiyana kwambiri ndi cholengedwa china chimene ndi munthu zolengedwa zonse zimene mazomba padziko pansi pano zikusiyana kwambiri ndi malengedwe amene mulungu anatilenga ifeyo wanthu chifukwa chani pakusiyana pakusiyana chifukwa chonena kuti mulungu mmene akutilenga ife wanthu akumulenga munthuyu kuti akhale mu chifanizo cha ndani cha mulungu kotero kuti inuyo ndi ine tikamakhala pano padziko pansi pano tiziona kuti tili muchifanifani ndi mulungu aleluya amen tili muchifanifani ndi mulungu kunena kuti mulungu mmene anapanga pologalamu anapanga chiganizo cholenga ife anatilenga kuti tikhale muchifanizo chake cha mulungu ndiye ndikufuna ndikambe ichi ndipitirize monena kuti ngati tikufika pozindikira kunena kuti mulungu ali mchifanifani cha ife kapena ife tili mchifanifani cha mulungu ndipo tingomutenga kuti mulungu amaoneka bwanji titangokhala chithunzi choti mulungu amaoneka bwanji tikupeza mulungu amaoneka bwanji
monga mmene ndikuonekera ine ndiye pali gawo lina limene ndimafunanso ndikuuze limene mulungu alili tati tioneni buku la yesaya chapter 59 ndikungofuna tingoona chinthu china chimene mulungu ali yesaya 59 vesi 1 akunena kuti taonani mkono wa yehova sufupika kuti sungathe kupulumutsa khutu lake sili logontha kuti silingamve koma zoyipa zanu zakulekanitsani inu ndi mulungu wanu ndipo machimo anu abisa nkhope apapa ndimafunanso kuti timuone mulungu mmene amaonekera ngati tinena kuti ife tinalengedwa mu chifanizo cha mulungu ndiye kuti mulungunso ali ndi chani ali ndi maso tili modzi eti ife tingasibabonera kuti ati maso ake siwotani siwo- siwotsinza kuti samaona makutu akenso ndiotani ndiwosagontha ndiye kuti ife tikapemphera mulungu amatani akutinso mkono wake siwotani siwaufupi ndiye kuti tingokhala chithunzi chonena kuti mulungu mmene amaonekera mmene ife tikuonekera ndi mmenenso mulungu amaonekera munjira ina ndiye kuti mulungu ali ndi maso mulungu ali ndi makutu mulungu ali ndi manja tili modzi eti aha ndiye cholinga chake cha mulungu kuti atilenge ifeyo choyambirira nkunena kuti ifeyo anthu padziko pansi pano tikhale monga mmene mulunguyo alili

tuyankha zaona kupsa mtima mulungu alibe mitala mulungu samasuta fodya genesis chapter 2 verse 15 akunena kuti ndipo yehova mulungu anatenga munthuyo namuika m'munda wa ideni kuti aulime nauyang'anire cholinga china cha mulungu chimene anatilenga ife anthu kukhala pano padziko pansi pano anatipasa udindo kaya timadziwa lero tidziwe ichi kuti mulungu anatipasa ife udindo udindo umene mulungu anatipasa ndi wonena kuti ifeyo tilime mu nthaka imene mulungu watipasa choyambirira mulungu watipasa ife kuti tilime mu nthaka imene mulungu anati watipasa kudziwa za chikondi chimene mulungu ali nacho ah, makamaka tawerenga pa ah, marko marko chapter 12 ah, vesi yake ya 28 ndipo anadza mmodzi mwa alembi namva iwo ali kufunsana pamodzi ndipo pakudziwa kuti anawayankha bwino anafunsa iye lamulo la m'tsogolo la onse ndi liti yesu anayankha kuti la m'tsogolo ndi ili mvera israeli ambuye mulungu wathu Ambuye ndiye mmodzi, ndipo uzikonda Ambuye Mulungu wako ndi mtima wako wonse, ndi moyo wako wonse, ndi nzeru zako zonse, ndi mphamvu zako zonse. Lachiwiri ndi ili, uzikonda mnzako monga uzikonda iwe mwini. Palibe lamulo lina lakuposa awa. Ndiye mothamanga andipatsa nthawi yanga yatha. Ndikufuna ndiyankhe china chonena kuti china chimene amafuna kuti ifeyo anthu tizidziwa kuti Mulungu watipatsa zinthu ziwiri tikamakhala pano pa dziko lapansi pano Cholinga chake cha Mulungu n'chonena kuti ifeyo tizimukonda Mulungu komanso tidzikondana tokhatokha. Mwa njira ina anthu amene ife tikuwatumikira ndi kuwatsogolera tizionetsere chikondi kwa iwowo. Ndiye cholinga chake cha Mulungu chimenechi. Sakufuna kuti ife kuti ife tili pa udindo ndiye munthu wina aponderezedwe, aphinjidwe chifukwa kuti ife tili pamwamba. Ayi. Udindo umenewo Mulungu sangakondwere nawo. Mulungu akufuna kuti ifeyo tikhale anthu oonera kuti anthu ena azisangalala. Komanso tione chikondi cha Mulungu potumiza Yesu Khristu mwana wake kuti ifeyo tichoke m'machimo ndipo kuti ifeyo tikhale anthu omasulidwa ku nsinga. Tikuyenera kuti tiyende mwa iyeyo. Komanso pomaliza taonapo kuti tikupemphedwa kuti ife tikhale oyera. monga mmene mulungu alili komanso tizimuopa mulungu komanso tichitire ulemu mulungu komanso tichitire ulemu mfumu yathu ndikafika pamenepa atsogoleri mundilole kuti phunziroli ndiyimire pamenepa tiyeni tipemphere atate mulungu wathu mu dzina la mbuye wathu yesu khristu tikukuyamikani ndipo mulungu wathu tikukuthokozani masana ano zikomo chifukwa cha nthawi iyi imene mulungu wathu mwatipatulira pakati pathu kuti inde ife sitinayembekezere kuti ambuye mukhoza kukonza msonkhano wotere umene mulungu wathu tikulankhula ndi mafumu anu anthu amene mulungu mudadzodza anthu amene mudayenereza kuti akhoza kutenga udindo wautsogoleri potsogolera anthu anu zikomo mulungu wathu chifukwa taona kudzichepetsa kwa mafumu anu amene ali malo ano komanso zikomo mulungu chifukwa cha organizing committee imene mulungu wathu inaona kufunikira mulungu kuti ambuye ine mtumiki wanu ndikhoza kubwera ndi phunziro ili kudziwitsa anthu anu cholinga chimene mulungu muli nacho pa ife anthu anu zikomo kuti mulungu wathu mwatiunikira zolinga zina zimene mulungu wathu muyembekezera kuti zipezeke pa ife zolinga zina zimene mulungu muyembekezera kuti ife anthu anu tizikhala mu zimenezo lolani kuti yehova mulungu kuti athe kutiphunzitsa tikuyankhula mulungu kuyenda tsopano tizindikire udindo umene ife tili nawo pa inu mulungu wathu lemekezekani kukwezeka mu dzina la mphamvu la yesu khristu tapemphera amen Amen.
Auzeni andi pamodzi kuti ineyo ine. Kuyambira lero simuja mwazana. Musanamire Yehova ali pompa musanamize. Haleluya. Okondedwa tikupatsireni mtumiki wina abusa Enzi Josolon kuchokera ku Bunda CCAP sitikamba zambiri zambiri kamene mumadziwa nthawi zambiri akhononga pakati pathu mtumiki ikhale nthawi yanu zikomo kwambiri

maulamuliro aakulu, pakuti palibe ulamuliro wina koma wochokera kwa Mulungu, ndipo iwo amene alipo ayikidwa ndi Mulungu. Kotero kuti iye amene atsutsana nawo ulamuliro akaniza choyikika ndi Mulungu, ndipo iwo akukaniza adzazitengera kulanga. Verse 3 pakuti mafumu sakhala oopsa ntchito- Oopsa, oopsa. Pakuti mafumu sakhala oopsa ntchito zabwino koma zoyipa ndipo ufuna kodi usaopa ulamuliro chita chabwino ndipo uzalandira kutama mmenemo pakuti ndiye mtumiki wa mulungu kuchitira iwe zabwino koma ngati uchita choyipa opatu pakuti iye sa- sa- sa- sagwira lupanga kwa chabe pakuti ndiye mtumiki wa mulungu wakukwiyira ndi kubwezera chilango wochita zoyipa verse 5 chifukwa chake kuyenera kuti mukhale omvera si chifukwa cha mkwiyo wokha komanso chifukwa cha chikumbumtima verse 6.
ano verse 5 on. yohane 3 zikomo kwambiri chifukwa mwalola tiwerenge mawu anu kulankhula kwa mawuwa ndi vumbulutso lochokera kwa inu mukula ambuye pamene mutilankhula dzina la atate ndi la mwana ndi la mzimu woyera mulungu mmodzi lero komanso nthawi zosatha amen
tingatani kuti tikhale mu ubale ndi mulungu tingamatani kuti tikhale mu ubale ndi mulungu chachiwiri ubwino wokhala mu chiyanjano ndi mulungu koma ndimati ndifunse funso lina mafumu athu masinyo magulupu ndi mafumu funso ili ndi lozama komanso ndi loopsa kodi chimene inuyo mudachisenza ngati senior gulupu ngati gulupu ngati fumu chimene mudachisenza inuyo kodi mumachizindikira
amen chimene mudachisenzacho mumachizindikira kodi chifukwa mwina kutheka ndine fumu ine mudzi onse unoma line aliyense ali m'manja mwanga koma inuyo ngati munthu chimene mudachisenzacho mumachizindikira

ngati mmachidziwa kodi mmachilemekeza chifukwa alipo ena adasenza udindowo koma saulemekeza alipo ena amene adasenza udindowo koma sadziwa adasenza chinthu chachikulu chifukwa mukuchita m'malo mwa mulungu alipo ena ndi mafumu koma tili ngakhale ulemu iwowo alibe ulemu umamba kudzilemekeza ndiwe ukadzilemekeza wekha ndi kudzipatsa ulemu wekha ena kutsatira akupatsanso ulemu nakulemekeza chifukwa udasenza chinthu chachikulu andimalankhula mawu akovasapo atsogoleri amene matipatsa mpata tikukadzoza tikukadzoza mmati mukadzoza chani tikukadzoza fumu tilimodzani tikukadzoza chani mumayidzoza bwanji ndipo mumayidzoza ndi chani mumagwiritsa ntchito chani podzoza fumuyo kodi mudziwa mawu alankhula wanga chauta davide atadzoza fumu mumadziwa zodzozazi nzochokera kumwamba kuti mulungu adakukhulupirirani mulungu adakudalirani adakusenzetsani cholemera adakusenzetsani champhamvu mulamulire m'malo mwake ndi mmene mmalamulirira kodi kumwambako kumakondwera nanu aleluya mulungu akufunitsitsa aliyense asakhale wotayika Chinthu chikatayika olo ngakhale pa khomo chimadandaulitsa amene chamtayikira. Ndiye ngati ife tingakhale mafumu otayika kuti pa ubale wathu ife ndi Mulungu suli bwino, Mulunguyo amadandaula. Atsindika abusa anena kuti Mulungu amamva chisoni, zimamuwawa, zimamupweteka Chifukwa ngongole imene adalipira kale ya uchimo wathu, ife timapitabe kuuchimoko kumakalonjerera ngongole imene Mulungu adabwezera kale. Yeah. Motero, kumachita mauchimo osiyanasiyana amene tikuchita lero, Mulungu timamvetsa chisoni. Ndi uchimo mtundu wanji umene mukuchita popeza Mulungu atsimikiza afunitsitsa kuti ubale wake ndi ife ukhale wabwino nthawi zonse. mfumu imene mulungu adayidzoza imakakamira pa mulunguyo nthawi zonse Yes. koma ngati adakudzozani ndi woyipayo amene ndi jamu mmakakamiranso pa ndani kodi pa jamuyo mapeto a ndime iliyonse imene munthu walima imakhala ndi malipiro ake Yeah. mutawafunsa amene mwayandikana kuti kutakhala kuti lero mwachita kukuwaya tikati kukuwaya kugona mukafikira mdzanja la ndani nde umakafika ivi pacha munaenda ayi ndandisinya kulukuzhenedi nde munachita bwanji mundiona ndinu ambuye ayi mundiona ndinu ambuye apo pana kulibe kuti mundiona ndinu tudzichitira tokha zimene tikalandira kodi tikalandira koma kulakalaka ndi kufunitsitsa kwa mulungu kuti iyeyo ngati anadatisankha amene amatipatsa mphamvu kodi ine muno mwamwayi nsokhano ya mbawu magogo mulipo tili limodzi tikati magogo ndikutiwadziwa matiye wathu mulibe mwamwayi olako kwasabwewa ali ndi anyamata ena ndaticho anyamata amutula mafumu ndithu mundilezera mtima ine amene amadziwa kuti auje alililibera bwino mulandu uwu unafunika auja anakakhala pano adakabwera chifukwa ngakhale inenso Mm-mm. zondizunguza mutu koma auja adakalani kodi adakabwera nde akabwera munthu uja nde kukumana ndimene ndi mulandu ndudaliyeni kodi tili limodzi kodi sauzirana pagulu ndudaliyeni amauzana kwa ndani kodi kwa awiri nde uja akamalankhula amalankhula kumadziwa kuti koma gogo wandidali wandidalira pa chigamulo chimene chifunike tigamule pano koma chikhale chabwino gogoyonso ali nacho kodi akondwere nacho ameni abusa ananena zoti aulime munda munalankhula ku genesis munda aulime tsona analivala nawo anachita zawo zawo achiteni madzuka fikiloko koma ndi madzuka fikiloko ndithu moti mmakhala akapolo ofuna kuti akuti usauka kusocha ogulitsa nde timafuna madzagulitsa kuti mbewu pena kuti upeze chimene ukutani kuti uchifuna anthu ukamalima ngati mtumiki wa mulungu sizitsimikiza kuti ukuchita daka kapena ukuchepsa kapena ukuchepetsa zimene akhristu amene ukuatumikirawo amakupatsa ayi koma kuti kumusi kwa mtimako kumakhala tuna mtuna onena kuti ah, urururu sangakwanitse koma niyesetse ndekha abale wanga alipo kumudzi amene amati achimwene ali pantchito chifukwa thuko lusane kuti alipo kumbiri amene ali pachani ali pantchito ndiye umamva kuti ayi njala yavuta kuno Komanso ndinene monenetsa. Pena anthu akamakhala kuti afuna opempha amati amwenekedwera kwa munthu wa mulungu akachitani kodi kodi mutanganiza mutanganiza akopasalo zakuvutani osati mmudzi muja ayi koma mukhomo wako zakuvuta khomo kumbali zovuta ngati maliro koma kupeza kuti nyumbamo chifukwa amati kuti tsangokhala basi aliyense achite tsoko koma tsono nyumbamo mwakomo mulibe choratani asoka chifukwa zimatotero ndithu kodi mutakhala kuti ubale wanu ndi ine mudawuyipitsa chifukwa pano mudakali bwinobwinoko basi mutakhala kuti mudawuyipitsa mukhoza kulimba mtima kutuma munthu atha ndipita kwamtsogoleri mukamuuze kuti zativuta kuno nde poyambira pativuta kodi munthu sudzitcha kuti ndiwe munthu pawekha umakhala munthu chifukwa cha ndani cha anzawo kodi gogo mukhoza kuchita ulesi kutuma munthu okha zakusokonekerani kubwera kunyumba kwa mtsogoleri pepani zativuta mukhozochita ulesi ayi tili limodzi abusa nde konda nzako mongodzikonda iwe mwini umadziwa kuti andidalira andikonda akuti dzanja langa litambasule pa vuto limene watani kodi pepani ndilali pang'ono mudabwera kuno umayimitsa lati udzokutuka mgwira chabwino muyang'ane uku muyang'ane uku Eh. Ah, apa takanda mwafikira apa takanda apa takanda dzanja limakanda pamene latani pamene silidafike silingatani ndi pamene umafuna ndani kodi anzako otakutani kodi akukande kapena akuthandize chifukwa chake Tikamakhala pa ubale wabwino ndi Mulungu, sikutivutanso kukhala pa ubale wabwino ndi anzathu. Tikakhala pa ubale wabwino ndi anzathu, china chimene chatisautsa chatisokoneza, tikafika akatirani kodi akatithandiza. A Mapira, mulipo kodi? Zikomo kwambiri, khalani koko. Okondedwa, tingatani kuti ubale wathu ndi ambuye ukhale bwino tinawerenga mawu a mulungu pa yesaya chapter number 38 pamene udabwera uthenga kwa hezekiya hezekiya adali ndani mfumu tili limodzi eti sanali munthu wambayi anali mfumu uthenga udakafika ndipo udakafika nthawi imeneyo ankadwala ndipo adamuuza kuti matenda mukudwalawa simuchira mumwalira tili limodzi kutakhala kuti agogo akudooli kutakhala kuti modwala ndi ine mayendayenda angawa nabwera kunyumba kuno kuja kuti agogo akudoli Matenda mukudwala awa simuchira ayi mukufa. Tili limodzi kodi? Ndikukhulupirira kuti ngati amayi atakhala pomwepo akhoza kuchita na aziphawo. Komanso ntchembere zina panabwera iyeyo pano moti awo matenda awo akangoti asintha dziwani kuti ndani ofunika asanasinthe matendawa ngati nkuthana naye thana naye tikumvana kuti mwina atsogole iyeyo awo akamanyamuka azinyamuka yoyandikati kodi anapita pati koma chifukwa cha ubale umene hezekiya ngati mfumu adali nawo ndi mulungu chinthu chimene adachita nkuti sadayang'ane wobwera ndi uthenga adayang'ana kwa mulungu yemweyo Amen. amen mulungu mukudziwa adayang'ana kukhoma kuyang'ana kukhomaku kunali kudzichotsa mu nkhope zonse za dziko lapansi koma aona ndi maso ndi maso ndi amene adamudzoza ufumu mafuno anga ndi awa mtumiki wanu mwamuuza abwera adzandiuze zikomo ndalandira uthengawo koma mwati ndikukumbutseni zokukumbutsani ndi zonazi ndakhala ndikuyenda mwangwiro pamaso panu zikomo tili limodzi kutakhala kuti mulungu mufuna mukumbutse inuyo chimene mungamukumbutse chiyani amen kunakhala kuti afuma a patrick mulungu mufuna mukumbutse nkoza kukumbutse chani iye akuti ndifune ndikukumbutseni ndayenda wangwiro pamaso panu mukumbukire zokhazo zikomo Amén. Amén. pena mutangodzira checka history mutangodzifufuza nokha kuti ufumu wanu mudalowa liti tili limodzi ufumu wanu mudalowa liti ndipo pamene mudalowerapo mukulamulira bwanji ndipo mudzi wanu ukuyenda bwanji mbali zonse zonse kuthupi ngakhalenso kuuzimu nanga chitukuko cha mudzi wanu chikuyenda bwanji chifukwa mudzi mmene chitukuko sichikuyenda mudzimo kumbali ya anthu ngati amudzi adziwani kuti ulamuliro wanu mpachabe amen ngati mafumu athu kamodzi pa mwezi kwa inu amene khomo la tchalitchi lidakhala apongozi kamodzi pa mwezi sankhani kuti mukapemphere mukapita ku mpingo kumeneko kuno tili ndi mipingo yambiri tili ndi living waters tili ndi assemblies of god tili ndi roman catholic tili ndi seventh day adventist tili ndi seventh day baptist tili ndi baptist church tili ndi ccap kamodzi pa mwezi kasankheniko mpingo umodzi mkapemphere mukakumane ndi mulungu wanu kumeneko akakubwezerezeni mphamvu zina chimene chidaluzika pena pake mwa inu pena chidatayika ndithu ndipo mwina nkutheka ufumu wanu udapepuka chifukwa cha pena pake tsiku lina kamodzi pa mwezi mkapita mulungu akapalasanso moto kuti ulemerero wake upitirirebe kuoneka mwa inuyo ndi kuti mukamatsogolera mudzi wanu olo anthu anu amudzi mwanumo ulemu umene adakulandani tsiku lina chifukwa enafe mafumu tidapepuka ndi anthu amudzi pano ulemu wathu udachoka ulemu umene adakulandani kudzabwezerezeredwa khalaninso ndi mpata womawerenga baibulo mwangochuluka anachanje kalamalita ana pano ndikadakondwa mwina kukadakhala kuti tipempha amayi popeza amayinso palibe koma tipemphera nalivaka ngati organizer mudzatipemphere kwa anachanje kunena kuti mafumu amene adzabwera pa msonkhano uno akatipemphereko mabaibulo kwa azungu akakatipemphera mabaibulo kwa azungu mfumu iliyonse adzayipatse olo ngakhale sidziwa kuwerenga izidzauza wana tandiwerengerani lemba ili likuti chiyani ndi chimenecho mulungu adzakhala ali kulankhula mwa mtundu wina kwa mafumu athu cha namba 3 mafumu ndikukhulupirira palibe mfumu imene kupemphera singakudziwe kakhalaponi kanthawi kena pamene muli soba zake sidapakire kakhalaponi kanthawi kena pang'ono muyang'ana khoma mudzichotse kunkhope ya dziko lapansi mudzichotse kunkhope ya abale wanu mukumane maso ndi maso ndi mulungu mumpemphero ambuye tamandikumbukirani ndine mwana wanu mudandidzoza ndi inuyo tamandikumbukirani kuti ndilamulire bwino anthu yawa wena ndi mikango momwepa wena ndi afisi momwepa wena sandifunira zabwino wena adanditsogoza kale njira yakumanda wena adagawana kale katundu amene ndili naye ndipo ndikati ndafa akasaka kuwuza kuti uyo udakutsatira pano wapita nyamuka ngakhale mwina chiliza changa chisadamangidwe ambuye tandithandizani kumakumanako ndi mulungu mumpemphero mukatero mulungu adzakutsogolerani adzakupatsani masiku ochuluka ndipo ubale wanu ndi mulungu udzamkirankira chitsogolo ambuye akudalitseni tipemphere mulungu wathu wabwino woyera ndi wokhulupirika tikukuyamikani komanso kukulemekezani chifukwa cha mphindi iyi yehova imene munatipatsa kuti tikhoza kugawana mawu anu tikhoza kulimbikitsana tikhoza kuyendera limodzi tikhoza kumagwirana dzanja ife ndi mafumu athu kumapita chitsogolo ndipo wina akamapatuka mudzi tikhala ndi mpata opatsirana mafumu namtumiza kwa abusa abusa namtumizanso ku mafumu zikatera ambuye chikhalidwe chidzalemekezedwa mudzi udzenda bwino dziko lidzenda bwino ngakhalenso mpingo udzenda bwino kuti izi zitheke zikudalireni mulungu mutigwirizize tibwerekere mawu amene davide adanena pa salimo nambala 16 ndime ke 8 kuti ndayika yehova patsogolo panga nthawi zonse popeza ali kudzanja langa lamanja sindidzagwedezeka khalani patsogolo pa mafumu athu kuti kalikonse kamene achita kazitenga ulemu ndi ulemerero ku mpando wa chifumu kulani papa ife tichepe mdzina la yesu khristu amen We are blessed to have our parents in our midst. takhala odalitsika kukhala nawo makolo athu pakati pathu Because the chiefs are, uh, they are our parents. Wa- kwa mafumu ndi makolo athu We respect you. timakulemekezani tikukulemekezani We are proud of you. timakunyadirani Amen. amen Without wasting much of the time, posataya nthawi I would like uh, to ask the director to introduce our visitors. ndingofuna ndiwapemphe director kuti atidziwitse alendo athu Then the first speaker will continue. kenako otiphunzitsa woyamba apitiriza

respectful men and women of God gathered here Mm, komatu ine ndaona kuchepetsedwa kuona azitumiki a mulungu ali pano because you are coming to this place is a respect to me which I, I salute. kubweranu kwa mafumu pa malo ano kwa ine ndikuti ndachitidwa ulemu kotero ndikuyamikirani And I'm very happy, very much encouraged ndipo ndine wokondwa komanso ndalimbikitsika that we need to do more and more and more of these things so that we can get united in Christ. kuti tiyenera tipitirire kumasonkhana mmene tikuchitiramu kuti tikhale pa umodzi mwa khristu yesu